okay kuti amange bingu international hotel chihotel chili opposite capital hotel chija anakatenga 90 million us dollars loan ku china loan iyoyo inali concessional loan concessional loan ndi loan imene amakupasa ndi ma conditions ofewa upereka nthawi yaitali interest ikhale yochepa koma sizoti siupereka iyayi ok ndimaona news a Umodziwo amene akuthamangisa hotel imene ijayi apereka 300 million kwacha kuboma kunena kuti ndalama izizi ndi zimene tapeza pa chaka tikubweza kuboma iwo zawachosa apo 300 million imene ijayi mu madollars ndi 171 us dollars Titati tizingoitenga 300 million imeja ndikumabweza ngongole imene tinatenga kuti timangire chihotelo chimene chijachi, zitengera zaka 520 kuti tibweze ngongole imene ija. Nde ndi dziko liti limene lingakupaseni loni kunena kuti mubweza mu zaka 520 chimene chikutanthauza kuti tikuyenera kuonjezera ndalama pamene pajapa kuti tizibweza ngongole imeneja in time. let's say kuti tibweze in 20 years assuming kuti interest rate ili zero tikuyenera kumapereka 400 4, 4 million uh, 4.5 million us dollars pa chaka kuti ngongole imeneja tibweze in 20 years so what are we doing here hmm? makamaka anyamata a dpp ndi a- ndi a mcp makonda kujambula zithunzi za zinthu ngati zimene zizi kumanena bingu anamanga ichi bingu anamanga ichi chakwera anamanga ichi timisewe okay Koma kodi nthawi imene ijayi ifeyo Amalawi chimene timafuna kwambiri ndi chihotelo? Chimene chimafunika kwambiri pa Malawi panopa ndi hotelo? Kukatenga 90 million US dollars imene ija, boma likanati liyambise kuthamangisa ma taxi ikanapanga ndalama zambiri kuposa zimene akupanga amaumauwa 300 million ija ndi chani mtengo wa nyumba imodzi mlilongwemu Boma likanati litenge 90 million US dollars ija kukadzusaso PVHO kukagula tima gredala kukagula tima galimoto tima tipa chani eh? PVHO ija izikakumba mijigo ya anthu itha kupanga ndalama zambiri kuposa zimene ka hotel kaja kakupanga. koma iyayi hmm? boma likanati lipeze ndalama imeneyo kukasegula factory yopanga mbale za plastic factory yopanga mabotolo factory yopanga masaka omwewa atha kupanga ndalama kuposa zimene akupanga pachani pa hotel ija koma mumafuna mutamike mumafuna mukazapita kaya mukazachoka mboma anthu azizati wamanga ichi wamanga ichi koma kodi phindu kwa ifeyo amalawi ndi chani kuli ma private individuals anthu oti atha kuthamangisa tourism industry iti kuli capital hotel pambaja hmm? kuli asimama kuli crossroads kuli chani mlilongwe muja mu- mus- mus- muziwasiyira anthu azithamangisa zimene zima entrepreneur koma chihotelo cha mwamanga ndalama zankhaninkhani kukanika kuchiyendesa then kuchiyendesa at a loss Mind you, anthu amene akuthamangisa chi chi chi hotel chija akuthamangisaso chani ma presidential villas ndalama pamodzi ndikumakhala zimenezo ndiye kuti kuma presidential villas kuja tikuluzanso ndalama zambirimbiri ineyo chitukuko chimenecho sindimachifila iyayi hmm? sindimachifila iyayi takatengeni ndalamazo muzipange invest muchina chake Okay, takatengeni loni tifuna ifeyo ma technical college azipanga zina zake olo kusegula magaraja omwewo magaraja aboma mutha kupanga ndalama olo kusegula shop yogulisa ma spare parts boma litha kupanga ndalama kuposa chani kuposa zimene zikuchitikazi nde ndimangofuna ndikuwunikirenipo kunena kuti hmm? chihotelo musamangochiona pano akuyimbira kukwaya amama wakungonyengera nako kumene kuchako zinthu zauchitsiru zopanda pake zakumachende zakumtumbo anthu ake ndi inuyo simmaziwa kupanga negotiate hmm? kwabwera anthu kuka kupanga offer chani ndalama inuyo amabwera ndi ma suggestions amene ajawa knowing fully well kuti chani kuti mama uyu ti- tikam- tikamupatsa kena kake ndi kuti tamuta tathana naye muone hmm? iwo aja ma chinese atabwera eh, these ma infrastructure projects anakamanga ka skulu ka secondary school ku Thyolo hmm? ka grant basi tu kenako zina zisitinena eh, eh, sitikufuna kuluza visa koma ma guy muziwunikiranso kachikena ngini ngati zimenezi hmm? muzikhala ndi fanzi kuganiza bo kuli anthu kumene koko koma vuto lake makatenga chani akubanja la Kamuzu alamwa wako akubanja laka adayina kamatoza timoto mpaya pamulomo pako choyamba chimakhala akubanja la Kamuzu inde